Good morning, ma. Good morning, my dear. Nda.
Odukwari. Maka anyị ga na-asụkwa. Eyi.
Ee, ka akọwara anyị onwe gị.
Okay.
Eyi. Deje nụ ụmụnne m.
Thank you. Ọ mụnwa bụ ihe eji malụ m. n'Akama Oghe na Enugu steeti na Anambra bụ mmiri ndụ nwanyị bụ ife orimiri ụfọdụ makwazi m na Mmasinachi ijele nwanyị nyanwa ka eji malụ mụa daalụ nụ ekene m unu. Daalụ sọ.
Daalụ. Ị akọwala anyị ihe ịma maka ọgbanje
ee ụmụnne m eziokwu eziokwu aja anụ ọgbanje esika ọgbanje karịrị karịsie ike ee Mm. ọgbanje karịrị karịsie ike ụzọ ọgbanje nwere erika e nwere ọgbanje gbalụ for example na nwaanyị bịa na-amụ nwa ọ mụọ na nwoke ọ nwụọ ọ tụkwala ime ọzọ chọkwa ịmụ mụọ na nwaanyị ọ nwụkwa ọ bụrụ ofu onye ahụ na-abịa eme ihe niile ahụ o nwere ihe ndị be anyị na-adị na-akpọ ha kpọ a sị gị na ị gbalụ nje ị gbalụ ugboro na asaa ọ nọvụghị ị ghọta m Mm. so ọgbanje nke ahụ ihe eji eweta ha ha wee nọrọ ọ ịpụta i belu mbọ aka ha belu mbọ ụkwụ ha belu ntutu isi ha i je chọwa ụfọ ụhọ ụhọ agbalụ nọgolu one year or two years mana egbukefubeghị n'ụhọ ahụ i je weta akịrịka ụhọ ahụ i wetakwa akịrịka ahụ ị wụya mvọ ahụ n'ime ya wee kodo ha ncha i wee kodokwa ya na-egwu adat na amosu a na-ama ha fensị Mm, na ọgbanje nke gị enweghị ike ịgafe n'elu ụhọ nwa ya bụ ị ga-eji wee jide onye ahụ ọ nọghị ọ ma nwụzi ọzọ ma ya bụkwazina na ọ fụtakwazịrị ọzọ then a bịakwazie nwezie ọgbanje uchichi ọgbanje uchichi ahụ bụ ndị nne nwaanyị ụfọdụ ndị nne nwaanyị na ndị filo na ha akaghị eje ajụ ese mara ihe nwa ha na-etiri mkpu n'ime aghashị chi ji nkwa aghashị nwatakịrị eke ha ala ụla nwatakịrị na-eti na-ekpughe aka bambambamba ọ yikwa na ha apata mmiri nsọ fewe Instead ha ga-ebini jee jụọ ese ihe eji emekwe nke ahụ dịkwa obelekwa Mm? Mm. nke ahụ bụ if- ịbata ibini ozugbo i weta nzu weta nzu i wetakwa nzu ị kaa ya na ahụ aja gburu kachie ya dati ọgbanje ahụ na-abịa eyi ya egwu bụ ebe o si bịa ụwa nzu bụ ị ga-eji kachie ime room ahụ ọ dị na ị kachikwee ya ị bịazie n'ọnụ ụzọ ahụ unu rahụrụ weta mkpụrụ ose a 7 wetakwa mkpụrụ ose a 7 na-ewụsa n'ọnụ ụzọ ahụ ekwensu ahụ enweghị ike ịgafe ose ahụ bata and ị na-ekwe awụsacha ose were azịza a eji aza ezi igwu mbo n'ọnụ ụzọ ahụ o nweghị ike emeta ihe ka ọ krọsta bakwude ya nọọ ya wa so ọgbanje dịsi n'iche n'iche daalụ sọ daalụ my dear na o nwe ndị na-ekwukwe na ọgbanje bụ ezigbo ihe ndị nwere ikwu maka ya nwanne m nwoke ee ọgbanje dị n'ụdị n'ụdị Mm, o nwere ọgbanje o nwere otu ị ga-esoro ọgbanje ị ga-anọ na ya ọ bụrụ ihe ọma dịịrị gị maka na ihe ọma ahụ ọ ga-abụ dịịrị gị bụ na ndị ilo nọkwa achụ gị ndị otu gị ekiri ekwe ka ha weta gị den na-abịa nyụọlụ gị nshị for example na anyụlụ nshị like this asị na ọ nshị nchuchu Mm. o nwere ndị ekwensu na-akpagharị ndị ọgbanje bala ime ha na-abịa n'ọnụ ụzọ mmadụ n'ime nderi na-abịa nyụọ nshị i kpoghekwa ụzọ like this na ị hụ nshị Ihe ụshị. ihe a na-akpọ nke ahụ bụ nshị nchuchu agbara onye ahụ uchu Uchu. uchu nkarị nka Mm. so mana ị hụkwa ụdị ihe ahụ ị bụkwanụ odogwu i kpope ụzọ hụ nshị n'ọnụ ụzọ gị Mm. ị naa azụ ị kwachie ụzọ i mechie ya n'azụ sef gị bụ nachikwa ya azụ na bed jee dina ya mechie anya gị dịrị wee lahụwa ya bụ mechie anya gị mgbe ị mụchikwara anya gị ahụ na ị nọzi n'ime be gị ahụ kwado ọhụma ọ bụrụ na o nwere onye i nwelu nọ outside nọ far place ma ọ bụrụ na o nwere onye i nwelu ị ga-akpọ na fon shị ya chọtara gị ụdị ihe dị otu a ụdị ihe dị otu a ndị ihe ahụ ọ ga-achọtara gị ọ ga-eje chọtara gị ntụ ọla ntụ ọla ntụ ọla nwa ochoko nko- ntụ ochoko nwoke na nwanyị na-esi nri n'ekwu o je wetara gị ntụ ọla ahụ o wetakwara gị ntụ ọla ọ palụ ntụ ọla ahụ kpuo n'elu nshị ahụ ka ị nwee ike mee gịnị krọsụọ gafete wee kwadozie ihe ị ga-eji wee mee gịnị wee wefu ya Mm? Mm. so ọgbanje were ọhịa isokwere adọwagodoro gị oche ihe eregodoro ọma anything ebe a mgbe ị ga-anọ wee mazị chọpụtazie na otu nke gị bụ otu protection daalụ daalụ sọ my dear daalụ ị akọwakwala anyị ihe ị ma maka aja na uru aja bagasị Em, ụmụnne m unu abịakwa unu abịakwana mana a ga na-eme ya yes aja amaka hmm. aja tọrọ ụtọ aja okporo ụzọ mara mma ihe eji achụrụ aja okporo ụzọ bụ maka accident ihe mberede okporo ụzọ ya ka eji achụrụ aja okporo ụzọ somebody na-eso ụzọ na-eso main road mgbe ọbụla ị nọgidekwe ị kwakọta ibu kwakọ ihe kwakọta ụmụ ihe eji a- na-adọ ndị ọgbanje mma ị para ya i je dọwara ha n'ụzọ sị ha na ị na- ị na-agahie ụzọ a steady na ị na-aga n'ụzọ steady ka unu na-ewechekwere ha ihe mberede okporo ụzọ ị nọgodi n'ime moto ihe mekwe ọ bụrụ sọrọ dị safe n'ime ya iji gosi na ị na-enye okporo ụzọ ihe ha na-eri ka na ihe nwa a na-azụ ụkwụ rie ee o nwekere mgbanzọ ndị ụkwụ moto gadedịrị n'elu ha na ahụ achara ha ọkụ eyi ahụ ewuru ha ọkụ mana ị bụkwanụ member ha ị nọ ndị kwunye na ngote dịrị biscuit na ọdụ nnu moto na nchị ha aka nchị ha hei ndị okporo ụzọ na-ekwe na biscuit nwa ataala m ha amago na i yere ha ihe nwekwu ihe mberede mere kpam ohu n'ime ha sorota ihe ahụ ga-esave your life Hmm? ya bụ aja okporo ụzọ ji dị mma then aja oke ngwu nọ n'ime ọhịa aja oke ngwu nọ n'ime ọhịa ọ bụghị mmadụ ncha niile na-aba oke osisi hmm. o nwere ukwu osisi ga-abakwute n'ime ọhịa like this ọ dịrị ebube n'ahụ dịrị nwoke anaghị eje nso nwoke chọgodo ịba mma ọ nọ n'akụkụ ọ ma bịa face to face wee gbuo mma ọ bịakwa face to face gbuo mma ọ pịatuo ya ị chọkwa ịbata oke osisi dị n'ime ọhịa ị nọrụ n'ugbo i gbukwe mma pam na uzuzu ahụ nọ n'ime afọ ha i wee mee ihe i kekwa eme so onye kekwa eje n'oke osisi dị n'ime ọhịa chụọ aja ka akwado onwe ya ọhụma derushon ya ji mmiri maka na eji mmiri agbanyụ ọkụ na-ele ele ije chekwa eri efụta chụcha aja ị ga-achụ ebe ahụ mana aja ya na-achụ ebe ahụ bụ aja siri ike aja ike for example na o nwere nwanne gị nwụrụ n'ike ị na-asị kee ka ị ga-esi mee ihe a asị gị chọwa akpati ozu gị chọwa nke a gị chọwa nke a gị chọwa nke a gị jee n'oke osisi jee nọrọ ebe ahụ mee gịnị chọwa nwanne gị ahụ ihe ọ bụla ị kwukwara ebe ahụ kpọọ ndị the person there onye ahụ gburu nwanne gị so ya ana maka osisi ahụ agaghị aha and ebe ahụ akpụ ndịle ihe mmiri ezo na ihe awụ amụ na o nweghị ike ịda daalụnụ ekene m ụmụnne m my dear ya kọọrọ anyị aja mmiri ihe ị ma maka aja mmiri yes hey unu abịatakwana ọzọ nụ. deemenụ ụmụnne m Daalụ. aja mmiri atọka aja mmiri na-enye ọṅụ ọtụtụ ndị eze nwanyị mebiri mmiri ọtụtụ ndị eze nwanyị a ị fụ bụ ndị otu anyị Mm. ụfọdụ n'ime anyị mebiri mmiri because of mgbe m maara ihe m na-eso nna m alụ ọrụ nna m gwara m na nwaanyị nọ na menses ada eje na mmiri mmiri ọbụla na-ekwo ekwo ị nọ na menses ị ma na-aga there i yiri pantị n'ukwu ị ma na-aga na mmiri mmiri a ị fụ nwere nsọ mana ụfọdụ ndị eze nwanyị ụfọdụ ndị metọrọ mmiri ada amakwụzi mmiri ị ga-eje kpee ekpere kịta ọ workụọlụ gị ada amakwụzi mmiri ị ga-eje kwuo okwu na ya kịta ọ zaa gị ekpere based on ahọtọ ọrụ akwụ juru there ihe dị na mmiri tọrọ ụtọ aja mmiri amaka i jee before ị na-eje na mmiri arụ ọrụ before ị na-eje na mmiri arụ ọrụ ị ga-eje jụọ ese gbaa afa mmiri kpọọ gị oku i jee zaa mmiri i jee buru ngwongwo na ngwongwo bugeli ya gwa ya ebe ọ na-akpagide gị ihe ọbụla ị gwara ya ọ ga-emeli gị ya maka na ọ ya nwa kpọ gị o ji waa n'afa daalụnụ my dear daalụ sọ yes daalụ sọ ọnụ mmadụ mmadụ ịga na mmiri ọ needi na onye ahụ ga-eje n'aka ya ka ọ wụ dibịa ga ma eze nwaanyị ga-eduga mmadụ na mmiri ịchụ aja ka mmadụ ọbụla ga-agawa na mmiri gaa chụọ aja yes
mmiri tọrọ ụtọ ọ bụrụ na i jee jụọ ese a gwa gị na ihe ị ga-eji jee na mmiri ọ bụrụ na ihe ị ga-emenwu by yourself onye ọbụla nwee call ọ bụrụ na ihe ị ga-emenwu na ị ga-emenwu ihe dị na ya by yourself ị nwere right ije there mana ọ bụrụ na ị ma mmenwu ihe dị na ya isi onye ahụ gbatalụ gị afa ma ọ na o nwere onye ọzọ spirit gị ri obi gị na ya jekọ maka na ọrụ anyị a bụ ọrụ mmụọ onye ọbụla mmụọ gị na ya mkpụrụ obi gị na ya jekọ ọ sọgodu ya bụ na o jighị anything je na mmiri a mana o kwugo okwu n'isi gị ihe ahụ o kwuru ga-adị otu ahụ because na mmụọ gị na ya jekọ na o meri gị ihe na ọ ga-emete gị ya. so o nwere onye e dere afa ya na onye a ga na-eje there Mm. yes daalụ sọ daalụ my dear daalụ daalụ ị akọkwala kọwara anyị ihe ị ma maka ikenga nwaanyị a na-enwe ikenga ee nwanne m unu abịakwa na ihe unu bu bịa tata dị- buru ibu ihe unu bu bịa tata esika Ee, ee mana a ga na-eme ya ezi. yet quite alright nwaanyị ọbụla melụ ntọ na anị obodo fa ka m si mata Mm, ịlụ agwụ ụmụnna gị ndị ikwu nne gị for example na ị bụ nwaanyị hmm. ị na-anụ di ndị ga-abịa rụrụ gị agwụ bụ ụmụnna gị na ndị ikwu nne gị na ndị di gị ahụ ha bịa arụọrọ gị agwụ eji asị na nwaanyị na mgbara ọgwụ nwaanyị na-ada mmiri so arụchalụ gị agwụ ahụ tradition i merụ ntọnanị obodo culture obodo hazichielu gị gị ma ka ọ dịzịrị ị ga-eje gbaa afa ị gbaa afa a gwa gị sị gị ee na alụsị dị otu a dị otu a ee na nke a na is- i jiri ya na-arụ ọrụ na ọ ga-adịkwa mma na ọ ga-ebutekwa gị connection na ọ ga-ewetakwa gị ihe ọma then i jebe iji ya and o nwere otu ọzọ ị ga-esi wee nweta the ikenge na-abụrọ gịnị na-abụrọ ịtụọ ikenge i jekwulu ndị alụsị a ha agwa gị ee gị jee chọba ikenge gị na ha ga-akpazi agwa gị ụdị ikenge alụsị ha na-eri agwa gị ya then i jee chọba ndị na-atụ ikenge atụtalụ gị ya ọ bụrụ na atụtaziri gị i bulie butelu fa fa ga-ebuzi ebukwa ya n'ime alụsị ahụ gwa gị date mbọsị ị ga-eti ya azụ ị ma na ọ correspondgo ka ha si eme nke ha ehe then taịm ahụ lu ichi ya azụ feku igie anyị anara ekwu na i je egote ya egota even i jegodi n'ahịa ma na onwere nata gị ga-asị bụ na i jere kpọnata gịnị Alụsị. alụsị ị ma-ekwu na i je egota ada egota ya egota mana ego nke ụwa akụ nke ụwa emego a na-ere ihe niile n'ahịa mmadụ ada egote ikenga egota nkunata ka a na-ekunata ya and mbọsị ọ ga-anata be gị ị ga-esi oriri ijilego ebunu igbuo ya ijilego ọkụkọ igbuo ya ịkpọ mens kpọ ladies a na-enwe ọṅụ na alụsị gị bata ya bụ alụsị gị na ya ga-ayị wee lụọ lụni ọ nya melụ na ikenga batabalụ be ndị ụmụ nwanyị na-eme eze nwanyị yes alụsị daalụ my dear alụsị ekwuru okwu alụsị ee alụsị dịgasị isi isi inwe ebe Mm-mm, mma gboo m. Oh.

nwaanyị ada enwe Arọbinagụ nwaanyị ada enwe Arọbinagụ with reason reason kpatara nwaanyị ada enwe Arọbinagụ bụ na ụfọdụ ihe e gburu na Arọbinagụ nwaanyị ama-eri ya and Arọbinagụ ife e ji edokwu ya ibu a na-akwanye di ya ụfọdụ ụmụ nwaanyị ada ebunwuzi ya o nwere onye a ga-ekwenwezi olu Arọbinagụ kwadosie nri anya nwaanyị ekopụ tele ịkpagara ịghọtago Ee. nwaanyị ekopụ tele ịkpagara ibe ịkpọ si gị na nwere ihe na-eme mana ihe emebego na brain ya ihe emebego na ntị ya mebe everywhere Chi apụgo. ịghọtago Mm. dị ụtọ gịnị na akwakọ ilia ihe ọ ma-ebunwu Mm. ehe so ofu mkpịsị ngụ a ewepụtara n'arụ nwoke wee nyefee nwaanyị ana m enye ụmụ nwaanyị advice ị na-alụ ọlụ eze nwaanyị a nwere ike n'aka tinyedebe ebe aka gị jedebe agafekwana nwoke n'isi maka ọ bụrụ na ihe agwụ maka ịkpa ya agwụ agwụ akpa ya gị ịma na ọ na-eme ịghọtago so my dear nwaanyị ekwesịrị inwe Arọbinagụ Arọbinagụ ada adụ n'ụlọ Arọbinagụ na-adị n'ikpa n'ime ikpa n'ime ọhịa far place ọ ma-adị dobe n'ebe ụlọ dị maka na ebe anwa ka a na-edobecha ihe niile siri ike egbugodi mmadụ kpum ọ bụ for example na ndị na-use mmadụ wee na-eme ire egbuo mmadụ na Arọbinagụ were nye ya n'isi onye ahụ ntụ olesịa for example then arọbụ n'agụ short ọ bụrụ ihe nwaanyị ga-ebu maka nkwuru ihe nọ na ya ama na egwu dị mana kịta ndị eze nwaanyị chanchara nchaka nchata emego arọbụ n'agụ adịbazie ma n'ime ụlọ dịbazie ma ebe ọbụla ibi edebere gị arọbụ n'agụ asị na nke a bụ nke nwaanyị na ọma nje na ihe agụ Ka agwa anyị nri na-arị isi.
okay ụmụnne m unu kwadokwala akwado wee bịa ije ụlọ a. Eyi. nnọọ na ụmụnne m ọ ga-abala uru Daalụ sọ. ee ihe ejigodo malụ m bụ mmiri ndụ nwaanyị bụ ife Hmm. ehe iji gosi na ọgwụgwọ ọya ka anyị nọ na ya Okay. na-ejekwa na mmiri ee ana m achụ aja aja ka m ji eme uvu ana m achụ aja na mmiri ọfụma ọfụma onweghị mmiri m ada aga chụọ aja even River Niger ana m aga ya ee ma ọ bụrụ na agba afa n'ụzọ ndị gị ọ bụ nọọ mmiri gị ka a sị na ebe a ka a ga-eje eje ya Mm, iwu bụ ya bụ nọ na mmiri mm, ehe ana m etiritikwa ọya dịgasị iche iche mm, yes like na-akọ mmadụ nsi mm. maọbụ achaere ma ọ bụ okiri mgbawa isi a Mm. ma ọ bụ eh, em, ahụ ịcha ọkụ ee ehe, ụmụ ihe ahụ Mm. anyị na-agbakwa mbọ ya Mm. ike anyị Mm. ịghọtago Mm. Ehe. ma ọ na-agba mmadụ abụ ọkụ the person daa Mm. Mm, ana m ame- ana m agbakwa mbọ ike m nye onye ahụ ọgwụ Mm. ọ hafụ ịnwụ ịghọtago Ehe. ụmụ ihe protection a some protection na m ama sị na m bụ expert mana ụmụ ihe some protection a bụ ihe ntọ na ana ọdịnanị igbo Ehe. ana m atikwa aka na ya Ee, so ebe anyị bezike na-abụ deliver and healing protecting and guiding Ọ ebe anyị nọ na ya daalụ ụmụnne m daalụ sọ Mm, daalụ my dear ee ya akpọkwala anyị akara eji enweta gị
okay akara eji enweta m nke m bu n'isi kịta Ee. bụ 080 Mm, 62 mm. 88 77 23 mmiri ndụ nwaanyị bụ ife ọ ihe eji wee malụ ya daalụ sọ daalụ my dear daalụ